Тхыдэм и къудамэр нобэр зэрикӏыу лъабжьи мэхъу, къудамэуи къонэж, япэм хуэдэу мэщхьэлъэ. Къыпыкӏэу щытари къыпокӏэ, къыкӏэлъыхъу къудамэри епӏ анэм быныр зэрипӏым ещхьыркъабзэу. Нало Заур.
ӏуэхум япэр фӏэхъусщ, жеӏэ адыгэ псалъэжьым. Цӏыху цӏыкӏум дунейм къытригъэхьа псом нэхърэ нэхъ телъыджэщ псалъэр. Псалъэ къэс я къежьапӏэр, мыхьэнэр бджыныр гъэщӏэгъуэныщэщ. А щӏэныгъэ лъащӏэншэм куу дыдэу дыхэмыӏэбэми, къэтщтэнщ еблагъэ жыхуиӏэ псалъэ дахащэр. Абы къикӏыр ди унагъуэ е ди пщыӏэ къихьэ, тхуэхьэщӏэ, благъэ тхуэхъу жыхуиӏэщ. Цӏыхум унагъуэ гуэрым и ерыскъы ишхауэ, абы щыхьэщӏэу махуэ бжыгъэкӏэ щыӏа иужькӏэ ар унагъуэм яхуэхамэ хъужынутэкъым, я гъащӏэ псом ядэщӏыгъуну цӏыхугъэ зэхуэхъут.
Фӏэхъускӏэ зыхузогъазэ псоми. А, нобэ зи гугъу тщӏыныр фӏэхъус тыкӏэращ. Сыт хуэдэ псалъэри лъэпкъ гупсысэм къоувыкӏ, абы къотэджыкӏ. Бзэм лей зыри хэткъым, псалъэ лей хэткъым. Ауэдэу щыхъукӏи, лей хигъэувэн дэнэ къэна атӏэ, езыр зыхуэныкъуэу зыгуэрхэм фӏэщыгъэ яритыну Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэми, сыт хуэдэ щыӏэныгъэми лъэпкъыр хунэскъым. Ар зи гугъу сщӏыр адыгэм и закъуэкъым, атӏэ ар щӏэныгъэлӏхэм псоми къызэдащтауэ апхуэдэ ӏуэху еплъыкӏэ щыӏэщ, сыт хуэдэ бзэми зыхуеину псалъэу хъуар езым къыхуэгъэщӏкъым. Ауэ псалъэ къэгъэщӏауэ щыӏэхэр дауикӏи зэрыжысӏащи, лъэпкъым и гупсысэм къыхокӏыж. А лъэпкъым ущымыщу абы и бзэр зэбгъэщӏэфынущ, ауэ и бзэр зэбгъащӏэ щхьэкӏэ ар компьютерыр программэм тету а программэмкӏэ щӏэбгъанэу зэрылажьэм хуэдэу хъуну фӏэкӏа а цӏыхур а лъэпкъ гупсысэм иувэфынукъым. Зы лъэпкъ гуэрым и бзэм и псалъэхэм и гугъу пщӏын щхьэкӏэ А лъэпкъым и гупсысэм зыкъомкӏэ ущыгъуазэ, ущыгъуазэу щытын хуейщ. Псалъэм папщӏэ, инджылызым я бзэм хэт псалъэхэм я къэхъукӏэм ущрикӏуэкӏэ, этимологие жыхуэтӏэм ущриплъэкӏэ, ахэр нэхъ куу дыду зыхыхьэр латиныбзэм нэсыхункӏэщ. Адыгэбзэм и псалъэхэм я къэхъукӏэ, абыхэм япкърылъ гупсысэхэм я гугъу щыпщӏым дей, ар латиныбзэм дей е зыгуэрым дей нэхъ гъунэгъуу е тӏэкӏу нэхъ жыжьэу къыщоувыӏэ пхужыӏэнкъым. Лъэпкъым, дауикӏи, зы псалъэ гуэр къыщригъажьэм дей, жыӏэгъуэ гуэр къыщригъажьэм дей, абы гупсысэ гуэр химылъхьау е нэкъыфӏэщӏу зыгуэр иӏауэ апхуэдэм фӏэщыгъэ хуищӏкъым. Псалъэм папщӏэ, Дзэлыкъуэ дэсхэм зы псалъэ гуэр кърагъажьэрэ мыр лъэпкъым къедгъэщтэнущ жаӏэу езыхэм кърагъажьэкӏэ, а псалъэр Шэджэм дэсхэм е Джылахъстэнейкӏэ щыпсэухэм къащтэнукъым. Ар ӏэмал имыӏэу лъэпкъым и нэгу щӏэкӏау е лъэпкъым и гупсысэм къитэджыкӏа ӏуэхугъуэ гуэру щытын хуейщ. Апхуэдэ къабзэщ, дауикӏи, фӏэхъус тыкӏэхэри. Сыт фӏэхъусым Езы псалъэм и купщӏу иӏыгъыр. Мыр ӏыхьищу зыхэтщ, фӏы, хъу, сы жыхуиӏэри, фӏэхъус цӏыхум щептым дей, ар фӏы хъуну ухуэусэу аращ. ӏуэрыӏуатэм елэжьа Шортэн Аскэрбий мыпхуэдэу итхыгъауэ щытащ. Адыгэ фӏэхъусхэм, хабзэхэм уащыхэплъэкӏэ, ӏэмал имыӏэу мыбы гу лъыботэ, фӏэхъусхэм икъу-икъужкӏэ цӏыхур ягъэлъапӏэ, абы и щӏыхьыр яӏэт, ахэр сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэми хуэгъэпсащ, хуэхьэзырщ, дэтхэнэ зыми гъэзэщӏэн хуейуэ ӏуэхугъуэщ. Адыгэ фӏэхъусхэм теухуауэ япэу псалъэ жызыӏа щӏэныгъэлӏым гу лъитащ лъэпкъым дэтхэнэ лӏакъуэми, ар жьыуи, щӏэуи, цӏыкӏуи, инуи ирехъуи, цӏыхухэм яку дэлъ зэхущытыкӏэм джэлэс хуэхъуу фӏэхъусыр зэрыщытыр. Ухуэусэ жыхуэсӏэр иджыпсту щыӏэ усэ псалъэм ирапхыу щыуагъэу зыгуэрхэм ирапхынкӏэ хъунщ, дауикӏи иджыпсту усэ жыхуаӏэ, усакӏуэ жыхуаӏэхэм а купщӏэм, псалъэм и купщӏэм зиужьа нэхъ мыхъумэ, ар нэхъапэ къежьауэ аракъым. Аращи, цӏыхум фӏы, цӏыхур фӏы хуэзэну ухуэхъуахъуэу ущыхуэусэкӏэ, сыт фӏы хъужыр? Фӏы хъужыр сыт? Ищӏыс ӏуэхугъуэри цӏыхум и гум фӏы и лъэныкъуэкӏэ къищтэри аращ. Ар дахагъэ ирехъу, узыншагъэ ирехъу, гупсысэ ирехъу, акъыл ирехъуи. Иджы Сыт гум фӏы и лъэныкъуэкӏэ къищтэн жыхуэтӏэр? Езы гу псалъэр къэдвгъащти, девгъэплъыт, абы къепхауэ е ар къыхэщу жытӏэнщ, къепха мыхъуи, гу псалъэр къыхэщу адыгэбзэм икъукӏэ псалъэ куэд хэтщ. Икӏи уриплъу щытмэ, а псалъэхэр псори цӏыхум и гурыгъу-гурыщӏэм епхыжащ. Сыт ар хъужыр? И хъуреягъкӏэ къэхъукъащӏэ псор зэрызыхищӏэращ. Гупсысэ, гурыщтэ, губзыгъэ, гуфӏэгъуэ, гузэвэгъуэ, гужьеин, нэгъуэщӏ псоми гур хэт сыт щӏыхэтыр? Иджыпстури иджы нобэрей щӏэныгъэм жеӏэ, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэри къызыпкърыкӏыр мдейращ, мдейращ абы и жэуап зыхьыр жери. Атӏэ адыгэм Нэкъыфӏэщӏу иӏауэрауэ пӏэрэ а къомыр гум ирипхыну хьэмэрэ зы щӏэныгъэ гуэр, зы гупсысэ куу гуэр лъэпкъым бгъэдэлъу щытауэ арауэ пӏэрэ? Мыр, дауикӏи, зыхэгъэкӏыгъуейт, ауэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэхэм, иужь илъэс дыдэхэм хуэзу, медицинэ и лъэныкъуэкӏэ къэхутэныгъэ ирагъэкӏуэкӏахэм зэрыжиӏэмкӏэ, мыбдей цӏыхур зезыгъакӏуэу А къызэрыгуэкӏ ӏуэхугъуэу, къызэрыгуэкӏ ӏуэхугъуэу сыт къэтщтэн псалъэм папщӏэ, мис мы камерэ зэрыщӏэбгъэнэн, мыр зэребгъэтхын, зэрыбгъэуфӏынкӏыжын, е ӏункӏыбзэ къапщту бжэр зэрыӏупхын, ар зэрыбгъэбыдэжын, нэгъуэщӏ мис апхуэдэ къызэрыгуэкӏ ӏуэхугъуэ жытӏынщ. Абыхэм ехьэлӏауэ жэуап зыхьыр мыбдей щыӏэ нейронхэращ. Нтӏэ иджы мо къэхутэныгъэм Къызэрыгъэлъэгъ щӏэныгъэлӏхэм къызэрагъэлъэгъуамкӏэ, мыбдей щыӏэ нейронхэм хуэдэ дыдэу мыбдей гум дей нейрон мин плӏыщӏым щӏигъу щыӏэщ, жи. Мис а гум дей щыӏэхэращ цӏыхум зыхищӏэ псоми и жэуап зыхьыр, жеӏэ, гуфӏэгъуэри, гузэвэгъуэри, гужьеинри, гупсысэнри, гум дыхьэ псор, гурыгъу-гурыщӏэ жыхуэтӏэр, зыгуэркӏэ къагурымыӏуэу щытмэ, урысыбзэкӏэ чувствэ жыхуиӏэхэр псори, псоми абы ехьэлӏауэ и жэуап зыхьыр мыбдейращ, жеӏэ. Нтӏэ, нэхъапэм щыӏа тхылъхэр къэтщтэнщи, псом хуэмыдэу курыт еджапӏэхэм яӏэрыхьэхэми иту щытащ ар, ди щӏэныгъэлӏ ауэдэ къызыжьэдэкӏи щыӏэу щытащ. Лъэпкъыр кӏыфӏыгъэм хэтат жаӏэуи, сыт хуэдэ кӏыфӏыгъэ атӏэ зыхэтар? Иджыпсту нобэрей щӏэныгъэм А етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэм къыгурыӏуауэращ щхьэм щыӏэ нейронхэм хуэдэ дыдэ гуми зэрыщыӏэр. Атӏэ дэнэт лъэпкъым цӏыхум щищӏэр а гум апхуэдиз ӏуэхугъуэм и жэуап ихьу, гуфӏэгъуи, гузэвэгъуи, гужьеини, гупсысэнри псори абдей къыпкърыкӏыу? Аращи, апхуэдэ ӏуэхугъуэхэм ахэр зэпэплъыту щытмэ, Кӏыфӏыгъэ лъэпкъи щыӏакъым, атӏэ иджыпсту иджыпстурей щӏэныгъэр, нобэрей щӏэныгъэр, нэхъапэм щыӏэ щӏэныгъэ куу гуэрым иджыри зэрынэмысар, и нэзхэм дей иджыри къикӏухьу зэрыӏутыр абы къигъэлъагъуэращ. Аращи, сытым ехьэлӏа ӏуэхугъуэри лъэпкъым зы гупсысэ гуэрым кърех, къыхех. Фӏэхъусри апхуэдэ къабзэщ. Курыхыу хэтыр, фӏэхъус тыкӏэхэм курыхыу хэтыр езы псалъэра, фӏэхъус жыхуэтӏэр аращи, аткӏэ ар еугуэшыж ӏуэхугъуэ цӏыхур зыбгъэдэтым елъытауэ, псалъэм папщӏэ, бохъу апщий, бов апщий, Шхошх апщий, мафӏохъу апщий, жаӏэурэ ӏуэхугъуэ къэскӏэрэ а фӏэхъус тыкӏэр езым иӏэжщ. Адыгэхэм фӏэхъусхыкӏэм гулъытэшхуэ худощӏ, цӏыхум и фӏэхъусхыкӏэм куэд къегъэлъагъуэ. Ар нэмысщ, адыгагъэм, щэн дахэм я нэщэнэщ, узыхуэза цӏыхум хуиӏэ дахагъэр, гуапагъэр къызэрыбгъэлъагъуэ ӏэмалхэм ящыщ зыщ Адыгэм фӏэхъусхыкӏэр куэду зэщхьэщедз, лӏэужьыгъуэ-лӏэужьыгъуэурэ дэтхэнэ зы ӏуэхугъуэми епхауэ. Псалъэм папщӏэ, бзылъхугъэрэ цӏыхухъурэ зэхэту зыхыхьэмэ, бзылъхугъэхэм фӏэхъусыр нэхъапэ зрах, абы къыкӏэлъыкӏуэу бзылъхугъэхэмрэ цӏыхухъухэмрэ, итӏанэ цӏыхухъухэм зрах. Гуп яхыхьэм гуп махуэ апщий, жеӏэ. Яхыхьар ныбжьыщӏэмэ, упсэу апщий, Щауэ махуэ, пщащэ махуэ, жраӏэ, нэхъыжьмэ, упсэу апщий, тхьэмадэ махуэ ухъу, жраӏэ. Мыбдежми унэм щӏыхьэу ерыскъы къащтэн мурад ямыӏэмэ, къеблагъэ псалъэр дащӏыгъукъым, уэрамым дэнэ щебгъэблэгъэну, еблагъэм и пӏэкӏэ фыкъытхыхьэмэ ди гуапэщ, жаӏэ.

Жьыщхьэ махуэ ухъу, нэхъыщӏэмэ, насыпыфӏэ ухъу, уэ упэӏэщӏэ Тхьэм ищӏ, жраӏэ. Сымаджауэ къэтэджыжам лъапэ махуэ къохьэжьэж, жраӏэ. Иджыри зэ къыхэзгъэщыну сыхуейт, дызытепсэлъыхьыр адыгэбзэмрэ адыгэ гупсысэмрэщ, армыхъуамэ, адрейхэм апхуэдэ зыгуэр яӏэкъым, жытӏакъым. Ауэ дэ ар, адрей лъэпкъхэм, дэтхэнэ зыми езым и щхьэ ӏуэху зрихуэжынщ, дэ дыкъызэрытэджыкӏын, дыкъызэрыувыкӏын хуейр ди лъэпкъ гупсысэращи, а гупсысэр езыр къызэрытӏуэтэжыфыр бзэращ. Дунейм къытехьа цӏыхущӏэ цӏыкӏум иджыри бзэ и лъэныкъуэкӏэ зыри бгъэдэлъкъым. Аращи, абы зыхихращ зыхилъхьэри, уэ ищӏэкъым абы и бзэ дыдэкӏэ уепсалъэми, нэгъуэщӏыбзэкӏэ уепсалъэкъыми, зыхихращ абы къиубыдыр. Макъ зыхиххэр къеубыд, а макъхэр къыдэкӏуэтеиху зыпищӏэурэ хожьэ. Итӏанэ и гупсысэхэр, псалъэм пкърылъ гупсысэхэр къыгурыӏуэурэ, псалъэм папщӏэ, мыр жыг жытӏэрэ зыбжанэрэ илъэгъуамэ, ар зэрыжыгыр ещӏэ. Адэ-анэм куэдри елъытащ, ауэ абы я закъуэщ жысӏэкъыми, унагъуэм щызыхах, унагъуэм фӏэхъус тыкӏэ зыхахыр, дауикӏи абыхэми зыхалъхьэнущ. Мыбы иджыри зы ӏуэхугъуэ пыщӏауэ къысщохъу сэ сызреплъымкӏи, ди цӏыхур гуапэу щытыну, мы псалъэ гуэрми аргуэру гу лъабжьэр хэт, ди цӏыхур гуапэу щытыну укӏыту, емыкӏуу ар къыщыхъу хуэдэу хъуауэ къызолъытэ. Арауэ къыщӏэкӏынщ унагъуэхэм мащӏэу Пщэдджыжьым къыщӏэкӏа нэужькӏэ уи пщэдджыжь фӏыуэ е пщыхьэщхьэм щызыбгрыкӏыжкӏэ жэщыфӏ Тхьэм къуит жаӏэу щызекӏуэ, апхуэдэ ӏуэхугъуэхэр щызекӏуэр мащӏэ дыдэщ. Студентхэм уеупщӏа нэужькӏэ, цӏыху тӏощӏрэ тху, цӏыху щэщӏ аудиторием щӏэсу щытмэ, мыпхуэдэу хэт унагъуэм щыжызыӏэ пщэдджыжьым фыкъыщӏэкӏамэ е пщыхьэщхьэм фыгъуэлъыжыну фыщызыбгрыкӏыжкӏэ жыпӏэу щытмэ, закъуэтӏакъуэ дыдэ къахэкӏыр. Дауикӏи, мис ар гуапэу щытыну укӏытэ хуэдэу къысщохъу. Хуэмейуэ аракъым, атӏэ укӏытэ хуэдэу къысщохъури, сыт ауэдэу щӏыщытыр? Апхуэдэу щӏыщытыр, дауикӏи, и щхьэусыгъуэр езыхэм япэ апхуэдэ ӏуэхугъуэ унагъуэм къыщекӏуэкӏыу ямылъэгъуауэ арауэ къыщӏэкӏынщ. Сэ жысӏэну сыхуейкъым унагъуэм мыхъумыщӏагъэ къыщокӏуэкӏ жысӏэу. Абы и пэ къита езыхэр къэзылъхужа адэ-анэхэми хуэмурэ гуапагъэм Икӏа хуэдэу къысщохъу. Дауикӏи аргуэру къикӏ, мыбы цӏыху гуапэ щымыӏэжу арауэ, ауэ езым я унагъуэ и кӏуэцӏкӏэ ар жумыӏэми хъуну, яфӏэзахуэурэ къэгъуэгурыкӏуауэ къыщӏэкӏынщ. Аращи, фӏы и лъэныкъуэкӏэ цӏыхум зыпхуэбгъазу фӏэхъус узот е фӏэхъус жыпӏэныр, абы зыри япэрауи емыкӏуи хэлъкъым, ущӏэукӏытэни хэлъкъым, етӏуанэрауэ, Мыр зы гупсысэ мыхъумыщӏэ гуэруи щыткъым, ещанэрауи, мыр зы дин гуэрым, сыт хуэдэ диныр къатщтэнкӏэ, абы пэщӏэувуи апхуэдэ ӏуэхугъуи зрихьэкъым. Гуп уащыхыхьэкӏэ, фӏэхъус апщий жыпӏэнуи е гуп махуэ апщий жыпӏэнуи тӏури зыхуэдэщ. Мобдей фӏы хъуну уахуэусэу захубогъазэ. Мыдрейм ди гупыр зэрыщыту гуп махуэ хъуну, гупыфӏ хъуну захуэбгъазэу аращ. Языныкъуэхэм къащохъу гуп махуэ апщиймрэ фадэ ӏуэхумрэ зэпхауэ. Ауэ мыр зыкӏи зэпхакъым, атӏэ иужькӏэ а ӏуэхугъуэм хуэкӏуэжауэ аращ фадэ щыщымыӏа лъэхъэнэ Къежьаинкӏи хъунщ псалъэр, ау щыщыӏэм къежьауэ щытми, гуп зэхэтым уахыхьамэ, ӏэнэ ӏуэхуи зыри хэмыту гуп махуэ апщий жыпӏэу щытмэ, гупыфӏ а хъуну захуэбгъазэу аращ, армыхъуамэ, фадэ къызэфт жыпӏэу абы захуэбгъазэу аракъым. Хабзэр къызэрекӏуэкӏ псор бзэра, къэзыхутэж бзэмрэ хабзэмрэ зэкӏэщӏэчауэ пхуэджынукъым. Иджыпсту япэ иужь игъэщын хуейракъым жыхуэсӏэр. Япи иужьи зыри идмыгъэщу, зэгъусурэ джын джын къэтхутэн, абы гупсысэ хилъхьахэм дыкъиувыкӏын хуейуэращи, Фӏэхъус лӏэужьыгъуэхэм нэхъ, мис мыхэр нэхъ иужь зэманхэм къэхъуауэ къызолъытэ сэ, уи пщэдджыжь фӏыуэ, уи махуэ фӏыуэ, уи пщыхьэщхьэ фӏыуэ е Жэщыфӏ Тхьэм къуит жыхуиӏэхэр, мыхэр нэхъ иужьыӏуэкӏэ къэхъуауэ, нэхъапэӏуэм мис мо фӏэхъус апщий, ахэр зыхэтхэр сызэригугъэмкӏэ ахэр нэхъапэӏуэ къэхъуащ. Икӏи ди жагъуэ зэрыхъунщи, Ди цӏыхухэм щӏэныгъэлӏхэми ящыщи абы хэту къащыхэкӏ щыӏэщ. Куэду адыгэр сытым дей мэжусий диным итауэ абы хуашэну, абы ипэкӏэ зы щӏэныгъэ гуэр, зы гурыӏуэгъуэ гуэр дунейм и къэхъукӏам теухуауэ имыӏа хуэду, атӏэ мо мэжусий диныр, тхьэпэ, тхьэнапэхэр къигъэсэбэпрэ хуэду лъэпкъыр абы къикӏауэ, абы къиувыкӏауи, пэж Мэжуси диным имыта лъэпкъ зыри щыӏэкъым. Апхуэдэ ӏуэхугъуи щытащ, ауэ сызэреплъымкӏэ, Мэжуси диныр езыр къезыгъэжьэжар цӏыхум и нэпсеягърэращ. Цӏыхум и нэпсеягъымрэ тепщэм, а лъэхъэнэм тепщу щыӏам и Тепщэгъуэр зэриӏыгъынымрэ къыпкърыкӏыжа нэхъ мыхъуу щытымэ, сытым щыгъуи дунейм адыгэр къызэрытехъуэрэ дунейм цӏыхур къызэрытехъуэрэ мэжуси диным итар ар пцӏыщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытымэ, мис ди тхьэпэлъытэ хуэдэхэр къэтщтэнщи, мис а мэжуси диным щитам щыгъуэ, тхьэлъэӏу хуэдэу хуащӏ, нэгъуэщӏу, сэ сщӏэ, щышыну, къинэмыщӏу апхуэдэхэр къэтщтэнщи, ахэр тхьэуэ щытымэ, сыт ахэр щӏэбагъуэр, сыт бын щӏагъуэтыр? А сыт дунейм щӏехыжыр тхьэуэ щытмэ? Сыт псалъэм папщӏэ Тхьэгъэлэдж къэкӏыгъэм и тхьэу щытмэ, зы илъэс гуэрым езыр шхынщӏэлӏу еувэлӏа щӏэхъуар тхьэуэ щытмэ? Дауэ апхуэдэ ӏуэхугъуэ езыр щӏыӏувэн хуей щӏэхъуар? Сыт аращи? Мис ахэр къызыпкърыпхыу щытым, абыхэм уеплъмэ, ахэр къэплъыту щытмэ, ахэр куэду, мис мыбдейм тхылъитӏрауэ сытми телъкъым, Хьэдэгъэлӏ Аскэр зэхуихьэсыжауэ щыта нартхэр жыхуиӏэм ящыщ ӏыхьитӏуращ мыри, мис мыпхуэдэ ӏуэхугъуэхэм, нэхъапэӏуэу къекӏуэкӏахэм, адыгэ лӏакъуэхэм Къытхуагъэна бзэ, къытхуагъэна хабзэхэм щыщхэр зыпэтлъытурэ, дэ хуэдэу щыӏами, сыт хуэдэ гупсысэ ягъэхъеями, сыт хуэдэ щӏэныгъэ ди дей къагъэсами, ахэр къэтхутэфыну иджыри щӏэдза къудейуэ аращ, къапщтэмэ, дыщыгугъын ди щӏалэгъуалэхэри апхуэдэ ӏуэхугъуэм нэхъ кууэ хэхьэфыну икӏи я бзэм щымыукӏыту, я гупсысэм, я лъэпкъ гупсысэм къигъэлъагъуэ ӏуэхугъуэхэм темыукӏытыхьу, фӏэхъустыкӏэм щымыукӏыту, дяпэкӏэ, узыншагъэр яӏэу, къэгъуэгурыкӏуэну икӏи лъэпкъыр лъэпкъыу къэнэну дыхуейуэ щытмэ, ди цӏыхум бзэр, хабзэр, щӏэныгъэр жиӏэу а ӏуэхугъуищыр яхэлъын хуейщи, бзэм зыщыщ лъэпкъыр игъэкӏуадэкъым, хигъэкӏуадэкъым, зыщыщ лъэпкъыр дунейм фӏыкӏэ къаригъэцӏыхуну щытмэ, и дуней тетыкӏэ, и хабзэращ къэзыгъэлъагъуэр. Ауэ бзэмрэ хабзэмрэ убгъэдэлъу иджыпстурей зэманым щӏэныгъэ уимыӏэу щытмэ, дунейпсо утыку уихьэфынукъыми, мис а щыр зыбгъэдэлъу щытмэ, а щыр цӏыхухэм, ди цӏыхухэм зыхалъхьэну, ар зэрахьэну, ауэ щыхъукӏэ зыхалъхьам зрагъэужьыну хуейуэ щытмэ, Дауикӏи, лъэпкъым и цӏэри куэдкӏэ фӏыуэ игъэӏунущи, мис апхуэдэ щӏэблэ диӏэну сэри сыфхуохъуэхъу нобэ.
Адыгэ фӏэхъусхэм къыхощыж ди лъэпкъ хабзэм ехьэлӏауэ цӏыхухэм яку гуапагъэ зэрыдэлъыр, гущӏэгъу яхэлъу, зэхуэгумащӏэу, фӏыкӏэ зэхуэхъуапсэу зэрыщытыр. Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ жиӏащ пасэрейм, Дэ ди фӏэхъусхэр нэхъыбэрэ къэдгъэсэбэпыхункӏэ лъэпкъым и гъащӏэм къыпищэнщ.